tiye tikambe za mauka eti kuti mauka ndi chiyani komanso tingapange bwanji tikakhala kuti tadwala mauka eti yeah. mauka ndi chinthu chimodzi chimene chavuta kwambiri makamaka mwa azimayi mauka pa chizungu ndi yeast infection dzina lina ndi candidiasis candidiasis ndi yeast infection normally vagina mwa mzimayi mumayenera mukhale balance mumayenera mukhale balance ya mabacterias balance ya mabacteria nde tikutanthauza kuti pali mabacteria ena amakhala abwino mabacteria ena samakhala abwino they are very harmful while ena they are helpful right? so zikachitika kuti mabacteria amene ali harmful akuchuluka kwambiri kuposa mabacteria amene ali abwino nde kuti pamenepo pachitika vuto pakhala vuto nde candidiasis kapena kuti mauka kuti ayambike pamakhala kuti mafangasi akuberekana akuchulukana kwambiri mu vagina mwa mzimayimo ndiyeno ndi zimene zimayambisano mauka so mauka mu chizungu in short is excessive overgrowth of fungus in the vagina so tikutanthauza kuti mafangasi amene amayambisa mauka akuchulukana kwambiri akuberekana kwambiri mu vagina mwa mzimayi mu khomo la mchiberekero cha mzimayi nde tisanapitirize tapangani like video iyi fa video iyi is very important to you ndiyofunikira fa nthawi inayake muzapezeka kuti mwadwala kapena mukudwala or mwina nthawi inayake munadwalako koma simmamvetsetsa chimene chimachitika ndiye tapangani like komanso akodoleni anzanuwo kuti azaonere nawo video iyi ndithu tiyeni tipitirize mauka wina aliyense atha kudwala mauka koma amene amakhala pa risk kwambiri Number 1 ndi anthu amene amakonda kugwiritsa ntchito ma antibiotic kwambiri kapena kuti anthu amene amamwa ma antibiotic. Apo ndanena magulu awiri amene amakonda kugwiritsa ntchito ma antibiotic kungodwala kachifuwa pang'ono kanga chifine atenga kale antibiotic akamwa antibiotic. Komanso gulu lina ndi anthu amene mwina analembera ma antibiotic chifukwa choti akudwala ma infection ena kuti afunikira ma antibiotic. Nde akakhala kuti akugwiritsa ntchito ma antibiotic amakhala pa risk yodwala mauka kwambiri. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti ma antibayotikiwo nanga si amapha tizilombo eti nde paja poyamba tinanena kuti pali tizilombo tina tabwino tizilombo tina sitabwino Pa- nde pali ma antibiotic ena samasankha kuti tizilombo ititi ntabwino iti sitabwino amangopha basi tizilombo tonse nde umapezeka kuti apha tilom- tizilombo tina toti ntabwino toti timateteza kuti mafangasiwo asachulukane nkuyambisa mauka eti ndiye mukapha tizilombo tija mapezeka kuti mafangasi aja tsopano amasuka atakasuka nanga si palibe tima- palibe tizilombo timene tingapange control eti ya ndiye umapeza kuti mafangasi aja kuchulukana kwambiri akuberekana kuchulukana kwambiri mpaka kuyambisa chani mauka gulu lina la anthu amene amakhala pa risk yodwala mauka kwambiri ndi anthu oti ali ndi mimba munthu oti akakhala ndi mimba mu mi- nthawi ya mimba pamakhala homoni imene imasunga mimba homoni imeneyo kungosika ndiye kuti mimba siyikhalapo homoni imeneyi timaitcha kuti estrogen nde estrogen yo amasintha balance ya ma mabakteriyawo kuchiberekero cha ku khomo la chiberekero la mzimayi amasintha balance yake nde kuti sipakhala balance estrogen akakhala wambiri ya komanso timadziwa kuti munthu akakhala ndi mimba nde kuti sitimafuna kuti immunity ikhale reactive kwambiri fa anthu ena amene amakhala ndi immune ya reactive kwambiri umapezeka kuti mimba yasokonekera yeah nde immunity imayenera isike kaye pang'ono the level of the activity of the immune system right? imayenera isike kaye pang'ono kuti munthu i- mimba itani ikhalepo nde immune ikasika mafungus aja amamasuka amapeza mpata kuti o oh, sopano tiberekane tichulukane mwandimvetsetsa pamenepo eh? chabwino chabwino China, gulu lina la anthu ndi anthu amene ali ndi shuga komanso anthu amene amadwala kachilombo ka HIV. Mwa anthu amene amadwala kachilombo ka HIV timadziwa kuti anthu amenewa amakhala ndi immune yosika fa nanga si kachilombo kaja kamapha ma CD4 eh, amenewo ndi ma immune cells nde akamapha amenewo nde kuti anthuwo immune yawo isika komanso anthu a, a shuga a, a diabetes nde kuti chimene chimachita chokuti immune system yawo imasikanso komanso zilonda zawo sizimapola msanga so nkhani yake yonse kwambiri imagwera pati pa immunitypo kuti immunity yawo imakhala yosika ndiye kuti chitetezo chawo chikasika mafangasiwo amasukano atakasuka nkuberekana kuchulukana kwambiri moposa mlingo wake basi mauka nkuyambika eyetu nzimene zimachitika so ungaziwe bwanji inonso pano kuti ineyo ndadwala mauka ine ndili ndi mauka Am- umaziwa bwanji kuti apapa eh, mauka khangatawa ndi mauka ndithamangire ku chipatala choyambirira choyambirira chimene chili common kwambiri mwa anthu amene amadwala mauka ndi timaitcha pa chizungu kuti intense vulvo vaginal itching thats number one imeneyo ndikutanthauza kuti pa skini panja pa vagina paja ndikuonesani chithunzi chake kuti pa- ndi patipo pamene ndikutanthauza panja pake paja panja pa vagina paja umapezeka kuti pakuyabwa kwambiri pakuyabwa ndithu nthawi zin- nthawi zina zilizonse munthu umapezeka kuti kungokanda basi kungokanda ya chimenecho chizindikiro choyamba kuti amenewo atha kukhala mauka panja pa vagina pamenepopo patha kukhalanso inflamed pamene kapena kuti kunena kuti patha kutupa komanso kukhala red chonchi nde kuti pali inflammation eh? chizindikiro china ndi namba 2 pa chizungu ndi thick rubbery discharge thick rubbery discharge ndikuti chikazi chanu chimakhala chonanda kwambiri cholimba kwambiri chikazi chimenechocho chimakhala ngati labala labala chonchi chimakhala cholimba kwambiri koma chimakhala chambirinso chizindikiro chachitatu pa chizungu timati superficial pain during sexual intercourse or urinating ndikuti mukamakumana ndi abambo mumamva kupweteka hmm? mumamva kupweteka komanso mukamakodza nthawi zina zake mmamvanso kupweteka zimenezo ndi zizindikiro zimene zili common kwambiri mwa anthu amene atha kukayikira kuti atha kukhala mauka so mukapita ku chipatala amakaziwa bwanji kuti inuyo muli ndi mauka apopo ndi pofunikira kwambiri kuti inuyo mupite ku chipa- mupite ku chipatala chifukwa chakuti ku chipatalako akapanga zimenezo amatha kupanga confirm kuti awawa ndi mauka munthu uyu tipange treat awawa ndi maukadi this is yeast infection so what do they do amapanga chani chimene amapanga nchokuti amapanga high vaginal swab amapanga swab swab yo is like amatenga sample ndi kuiona amatenga sample ndi kuiona kapena kuunika pa microscope ikakhala kuti zipangizo zilipo eh? kuunika nkuona then kupanga verify kuti ah apa pali yeast infection the yeast apapa yeast alipo wambiri then tipiteno pa treatment pa treatment po timvane ineyo sine dokotala olembera oti mwina nditha kulembera anthu ineyo ndimapa- ndinapanga za mankhwala sindinapange za udokotala zolembera apopo ndiye mundimve bwinobwino ndeno zimene nditafotokoze apapa sikuti ndikulembera kapena ndikupanga prescribe apapa ndikuphunzisa am trying to educate you kuti muziwe so ineyo ntchito yanga ndiyoti ndikuthandizeni kuti mumvesese treatment yanu imene akupasani kuchipatala osati kuti ineyo ndikupaseni treatment am not here to give you the treatment number one mukapita kuchipatala amatha kukupasani clotrimazole clotrimazole ake amakhala wa pessary most of the time sometimes amatha kukhala cream but mostly imakhala pessary pessary ndi mankhwala amene timalowesa kumusi ndeno clotrimazole amabweranso mosiyanasiyana amatha kukuwuzani kuti mukhale ndi clotrimazole 500 mg woti mugwiritse as a single dose dosi imodzi yokha komanso clotrimazole yemweyo nthawi zina amatha kukhalanso in divided doses 200 mg for 3 days ndiye kuti mmakhala mukuyika ma pessary wo kamodzi pa siku kwa masiku atatu nthawi zinanso amatha kukupasaninso miconazole pessary so nthawi zina amatha kupereka nystatin pessary so ndiye zimangotengera kuti iwowo adokotalawo akuonani motani komanso zili motani kuti iwowo asankhe mankhwala amene ali oyenera inuyo ndiyeno chonde chonde chonde kupita ku chipatala ndi chinthu chimodzi chimene chingakuthandizireni kuti inuyo ndi adokotala anu mupange verify kuti ndi maukadi kapena ayi chifukwa chakuti nthawi zina inuyo mutha kuzipezera mankhwala kuzipanga self prescribe mankhwalawo kenako kupeza kuti vuto ndi linaso simauka zimatha kuchitika nthawi zina zake kumangogula zimankhwala kumangogwirisa ntchito mankhwala osiyanasiyana koma asali mauka zimene si- si zabwino eti yeah, mumakhala kuti mukupanga abuse mankhwalawo komanso mukuyambisaso mavuto enanso so please chonde mukaona zizindikiro zimene ndafotokoza mwambamo thamangirani ku chipatala akakuoneni ngati muli ndi funso lilembeni mu comment section muziyankhana osaopa iyayi panopa tinabwera kuti tizaphunzitsane osayiwala kupanga follow komanso kupanga like kupanganso share anzanu chifukwa chokuti zinthu izizi ndizofunikira kuti tiziziwa zinthu zangati zimene zizi so ineyo ndinabwera panopa napanga chisankho choti ndizikuphunzitsani zinthu zangati zimene zizi